ataopseza amalawi atapanga zinthu kusaweruzika kusamva ankaziguguda pa mtima nawoso hey chi dpp nchi system hey chija anthu akumati izizi ndi zili ku arrogance executive arrogance kukula mtima chife akauza anthu anthu osamva osa- kudelera musayambire pamene paja amalawi akukhulupiriraninsoni adaona kuti chabwino inuyo sa- simene simachite bwino adaganiza kuti alowere uku. dpp betere ndi anthu anati Ana- anena kuti dpp Eh, betere dpp Be- betere ndi- betere. ndi Amati betere Eh, abwerere betere wamsiya mkazi uyu chifukwa chokuti mwina amangokodza Eh, so, eh, eh, say that again wamsiya mkazi uyu ifa amakodza pogona Okay. nde akakwatira wina Ehe. uyu ndi achita kuzipisirana

mukuyenera kuti inuyo mubwere kuonetsa kuti inuyo mukulamulira wina aliyense wokuvoterani ndi wosakuvoterani. Amene anaphwanya malamulo akuyeneradi aope. Koma pamene anthu ena ake don't just victimize the people just because anthu amenewo ndi achipani chosiyana ndi inuyo no. Koma amene pa, te, a, a, mukumbuka amene tinapita ku press briefing amanena kuti pali anthu ena ake akulipirana zinthu pano akupanga zinthu zakutizakuti And tidafunsa I think funso limenelo kunena kuti kodi pamene tinkasintha malamulo athu kuti tikasankha president tizimulumbiritsa patadusa masiku 7 tizitani masiku 7 amenewawa I think we needed more guidance on that. Sitidafotokozere bwino kuti.
Chifukwa macheke akuthamangatu macheke. Exactly. Macheke akuthamanga.

Mwina zina za dubious nde zikulipiridwa msangamsanga. Tikadadikira kaye kuti tilipire msangamsanga kuti akamabwera ena aja muzakhale kuti mwalipira mwina akugwirizana so pamayenera kukhala dongosolo lokuti kodi 7 imeneyi 7 days imeneyi tizipanga manage bwanji kuti anthu ena asatengere mwayi. Amalawi ambiri kupanda kuwayang'ana zimene akuchita atha kuononga zinthu. Ambiriwa saononga zinthu chifukwa choti timakhala kuti tikuwaona. Now apapa papereka ka opportunity kena kake kokuti anthu ena ake amene akudziwa kuti nako kusintha kwa boma ine there is no way ndingabwerere chifukwa ndimapanga za ndale chifukwa alipo anthu ena ake amapanga za ndale mma system mu amene amagwira ntchito yake bwino bwino professional sukuyenera kukhala ndi nkhawa iliyonse koma ngati ukudziwa pansi pa mtima pako kuti ineyo ndakhala pamene ndakhala apa chifukwa wandale wina ake ananena kuti wakuti wakuti akhale apa abwana anthu amene ajawa ah, ndi amene akupanga zosokonezawo kutenga ichi kutenga ichi nde timapempha kuti ngati muli ndi katundu wa boma amene mukusunga kabwezeni nde akakulembereni amene akulandira katunduyo Yeah, zoona, eh. kuti mwabweza laptop Yeah, so- mwabweza galimoto Eh. nde mukhale ndi chikalatacho kuti muzaonetsa kuti Zoona. zimenezi sindinabe ine chifukwa abweratu akupezani amanganapotu anthu i think fundo mwanena imeneyo ndisadapite kumene mwamali- mwamaliza iye ndamaliza Mwa- mwati bwanji tabwereza ndanena kuti amene akusunga katundu wa boma Iye, zoona eh. uchita kudziwa kuti katundu uyu ngwa boma si wako uyu usamtenge kuti a pabwera boma lina nde uyu ngwanga afufuza kuti adziwe kuti kodi chakuti chakuti chili pati mu department munali anthu angati A- laptop ili ndi ndani Eh, zoona. chakuti chakuti chili ndi ndani galimoto munali nazo zingati tengani mukabweze ndi akusayinireni kumakhala amene amakhala kaya ndi woona za ogwira ntchito Yeah. achala Eh, zoona. mumakabweza amene kuja achala

akumuuza kuti akamamuitana pambali nkumufunsa kunena kuti, Koma inu amuna anuwa timawamvera nkhani komanso kukhala ngati muawo timamva zonena kuti kubwera n'kubwera m'ma AM nthawi zina zimaonekanso ngati nkhope yanu imatupa amakumenya Tanyamuka mwana wathu uzibwera ndiye mkazi akuti ayi. You know what? Ineyo bambo uyu china chilichonse chimene ndimachifuna pakhomo pano amandipasa. Chakudya chilipo, ana ma school fees, ndipo olo kaya ndi ma units a phone, china chilichonse tili nacho. Kwinaku ndikupemphera kuti asinthe koma ine pano sindikuchoka because the basics zofuna za munthu uja pamoyo wake they are catered for. Munaonapo azibambo penepo? azibambo onena kuti sikuti eh, Then Nangozo. Eh. I said, no, sir, Nangozo. Oh, oh, Eh, it's a Nangozo. Nangozo. Nangozo. Nangozo.
Nangozo. iye asiyera amalize Eh, Iye munthu yoti gwirizane Eh, eh, kuti- eh, eh, Nangozo. so nkhani ndinena kuti you find kuti anthu ena amatha kuona amazaona the bigger picture kuzaona kuti the basics are being taken care of Okay. what this government needs to do is to make sure kunena kuti zokhumba za mmalawi Mmala- ndikanena mmalawi sindikunenatu anthu a uku kumtunda ndikunena even the basic malawian ordinary malawian azikhala kuti ali ndi chakudya azikhala kuti akutha kukwanisa moyo uzitha kutheka Moyo ukamatheka aMalawi vote ija kampeni sivuta it's not going to be difficult so that's my first advice. My second advice is chonde musalole impunity musalole kuti pagulu panupo pakhale anthu ena amene azikavutisa ena chifukwa cha dzina la dpp. ndipo ndinasangalala kwambiri kuti nditapita ku inu muli ku lilongwe ndinazasogola kubwera kuno ku blantyre nditapitako ku nyumba ya mutharika ndinacheza ndi atsogoleri angapo ndithu achipani kunali a Chaponda a mwanamveka a namalomba ndi ena ndi ena mukuyankhula kwawo anthuwa amanena kuti ife sitikufunanso munthu wonena kuti aziyenda ndi magalimoto oti ana adadi koma alibe msonkho apolisi oteroyo muzamange Ndiye ndimati wow what a good start chifukwa anthu zimene ankadandaula ndi chipani cha dpp zinazake zinali ngati ziti zinali zimenezo so dpp ikabwera ndi mtima wonena kuti aa aa zakale zija ayi impunity ayi wolakwisa walakwisa trust me amalawi akonda number 3 implement your promises pali zinthu zonena kuti mwalonjeza ngati chipani ah tipangira chakuti amalawi tipangira chakuti pitani mukakwanirise zimene mwalonjeza anzanuwa zawavutanso ndi zinthu zimenezo so pitani mukakwanirise zimenezo china kunali functional review ku dpp pamene amachoka mboma chipani chinakhala pansi and i should recommend dpp for that i hope mcp they will borrow a leaf from that anakhala pansi ndikuona kuti oo tinkalakwisa pati nde kunatulukatu ma recommendations kumeneko functional review just go back to ma functional reviews aja ma recommendations go and look at those recommendations and implement them chinanso priotize quality and professionalism over loyalty. Takaonesesani kuti mukamaika anthu mmaudindo takaikeni anthu onena kuti awathandiza adad kuti apushe chinthuchi zikoli lipite pasogolo koma mukangoti ah uyu amazipenta kwambiri ayi nde sizithandiza ndipo chomaliza kwenikweni corruption corruption aliyense akudziwa zonena kuti anthu akalowa mboma anthu amakabwira ndalama anthu amadya anthu amaba